wala sun dilen bɛ k'a fɔ hadamadenw k'a kɛ ni mɔgɔ min kɛlen bɛ ka sɔn ala ye k'a fɔ i ye silamɛya min fɔ n'i b'o hukumu kɔnɔ ni i sɔnnen b'o ma tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ni ala cɛ i bɛn'a dɔn sun in kɛli nɔgɔya i fɛ an'a gɛlɛya i b'o dɔn yali i ka kuma fɔlen ye tiɲɛ walima tiɲɛ tɛ o ye o tuma mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ siran sun ɲɛ a bɛ boli a ɲɛ ka daw dilan a yɛrɛ la diyagoya la ka banaw diyagoya se a yɛrɛ ma ka fɛɛrɛw tigɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ kisi sun ma cogo min na walima sun a bɛ k'a kɛ nk'a gɛlɛyalen bɛ a ni kan a kɛlen bɛ k'a ni tɔɔrɔ o tigilama b'a dɔn k'a fɔ k'ale bɛ ka silamɛya min fɔ a da kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ nin ye a nafa fɔlɔ ye mɔgɔ ka se k'i yɛrɛ dɔn i ka limaniya bɛ hakɛ min na i yɛrɛ k'o dɔn o y'a fɔlɔ ye a nafa filanan o ye hadamaden ka dajogo juguman minnu bɛ a la ni a n'olu bɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ n'o ye kumakan jugu fɔ ani nɛnni ŋaniya jugu siri dabali jugu kɛ kuma lankolon fɔ o jogo juguya minnu bɛ ni hadamaden n'olu dalen bɛ sun nakun dɔ ye a ka se k'a yɛrɛ kisi o ma kalo kelen kɔnɔ ka nɛni to yen hali n'a sɔrɔ nɛni kɛra a jogo kun don ka kumakan jugu to yen baara lankolon kɛ a k'o to yen o de kama ala kira ko sun na sallallahu alaihi wa sallam a ko a sawmu junnatun ko sun ye tangan de tanganan don n'i donna a kɔnɔ ka ban a bɛ komi a donna i ni ko kolon kɛ cɛ a donna i ni baara kolon kɛ cɛ fo a nana a fɔ ko fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafsuq fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'imun ko ni sun ye tanganan de ye a bɛ don mɔgɔ ni baara jugu ni kumakolon cɛ ko ni mɔgɔ min bɛ i bɛ sun na don min na k'i kana kuma lankolon fɔ i kana baatira ko kɛ i kana ala kuta kɛ ko hali ni mɔgɔ y'i nɛni walima mɔgɔ y'i kɛlɛ i kana i yɛrɛ bila a tigi fɛ k'i k'a fɔ ko ne sunnen don i ka sun o de bila i ɲɛ kɔrɔ tuma bɛɛ i k'a dɔn sun kan ka don i n'o ko lankolon kɛ cɛ o tuma sun nanen bɛ ka hadamaden bɔ a ka jogojuguya kɔnɔ ka bɔ a ka baara cɛjugu kɛ la k'a sanuya ka se ala ma a nafa sabanan ye ko farikolo jaga don jaga kɔrɔ ye ala ye nɛɛma o nɛɛma di hadamadenw ma a ka ɲi i ka hakɛnin dɔ b'o nɛɛma in na k'o kɛ ala niyɔrɔ y'a kɔnɔ o kama n'a ye wari d'i ma i b'a jaga bɔ n'a ye sanu d'i ma i b'a jaga bɔ n'a ye baganw d'i ma i bɛ jaga bɔ a la n'a ye sɛnɛfɛn d'i ma i bɛ jaga bɔ a la o tuma farikolo kɛnɛya min bɛ yen sa n'a y'o di silamɛ ma k'i kɛnɛya fo ka se ka sun se di i ma o tuma i ka kan ka ala ka niyɔrɔ dɔ bɔ i ka o kɛnɛya in ni o nɛɛma in na i ka ala niyɔrɔ dɔ bɔ a la o niyɔrɔ min bɛna bɔ san ka di ala ma o ye i bɛ kalo kelen min sun k'i ka tile dumuni n'i ka tile fɛ ji min k'o to yen k'i ka damu k'o to yen o bɛ kɛ farikolo jaga ye ka di ala ma o de kama ibnu maja a y'a mafila abu hurayra ta ko ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko li kulli shay'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawm ala kira ko ni hadisi na ko fɛn o fɛn jaga dɔ b'a la ko farikolo fana jaga o ye sun ye a nafa naaninan o ye sa hadamaden yɛrɛ farikolo ka se ka lafiya dɔ sɔrɔ kɔnɔnafɛn minnu bɛ yen n'u bɛ dumuni kan k'a baara su ni tile san kalo tan ni kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka se ka lafiya dɔ sɔrɔ u ka ninakili segi sɔrɔ a nakun y'o ye farikolo nɔgɔ minnu tonnen bɛ yen dumuni caya ni dumunifɛnw caya fɛ farikolo ka se ka saniya k'a yɛrɛ sɔrɔ o kama sun ye fɛn ye a bɛ kɛnɛya se mɔgɔ ma fo an b'a ye bana dɔw sababu yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka dumuniko yɛrɛ bali mɔgɔ ma o bɛ se ka i ka dumuni fana dɔgɔya o bɛɛ kɔrɔ ye kɛnɛya nasira dɔ bɛ o bɛ sɔrɔ n'ale sira ye o de kama tabaraniyu y'a mafalen ala kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko sumu tasihu a ye sun a bɛ kɛnɛya a bɛ fɔ cogo dɔ la ko ughzu taghnamu wa sumu tasihu a ye kɛlɛ kɛ a na ganima sɔrɔ a ka sun fana a na farikolo kɛnɛya sɔrɔ a nafa duurunan o ye sa a bɛ sɛtana bɛ seli min kɛ hadamaden na ka don i la k'i bila ala kuta kɛli la sɛtana b'o sira min sɔrɔ ka se mɔgɔ ma sun bɛ kɛ sababu ye k'o sira in geren sɛtana ɲɛ bari dumuni mana dɔgɔya ka se hakɛ o hakɛ ma farikolo bɛ lafu ka se o hakɛ ma ala kuta fana bɛ lafu mɔgɔ dusukun na ka se o hakɛ de ma o kuma kɔrɔ ye k'a fɔ fa kojugu ani nɛɛma kojugu o de bɛ na ni ala kuta yɛrɛ diya ye mɔgɔ sɔnkun na o de la alakira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko inna shaytana yajri min ibni adama majra dam fadayyaqu majariyahu bil ju'i ko shaytana bɛ boli hadamaden na farikolo la komi joli bɛ boli cogo min na joli bɛ se farikolo yɔrɔ o yɔrɔ ma shaytana ka miiri jugu bɛ don hadamaden na ka se o yɔrɔ ma k'o tuma shaytana ka boli sira minnu bɛ hadamaden farikolo la k'an k'olu koron k'u geren ni kɔngɔ ye n'i kɔngɔra ka ban a bɛ kɛ sababu ye ka shaytana yɔrɔ janya an na nin sabu de kama hali mɔgɔ min bɛ yen ni lawa b'a la kosɛbɛ musoko kanu b'a la ala kira k'o tigilamɔgɔw ka muso furu ko nka ni mɔgɔ min ma se muso furu musaka la a ma se ka furu kɛ a k'o tigi ma k'a ka to ka sun bari o sun de bɛ kɛ sababu ye k'a ka farikolo lawa ka dɔ bɔ a la o tuma sun nakun ye nin y'a nafa dɔ ye o de la ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ya ma'ashara shababi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm ni mɔgɔ min sera sun furu musaka la o ka furu kɛ ni mɔgɔ min ma s'o la o tuma k'a tigi ka to ka sun o b'a ka lawa o b'o nɔgɔya